Ife timaonetsetsa komanso timakhulupirira kuti ziganizo zimene zimachitika ndi anthu kaya aboma, makampani, mabungwe ndi ena onse zimakhudza Amalawi ndipo Amalawiwo ngakhale pali anthu ena oti amati ah, ife timayankhulira Amalawi koma zimakhala bwino kuti timve kuchokera kwa kamwa ya Amalawi eni ache. Ndiye mmene timachitira nthawi zonse timakhala ndi zokambirana ngati mmene tili lero Ah, ndipo inu mmatchaya lamya live pano timakhala zoti kuyankhulana nanu ndikumamvana bwinobwino kumamva maganizo anu uphungu wanu ah, komanso kumamvanso ndemanga zanu mukhozanso kutu- kutumiza sms mukhozanso ah, kupita pa facebook page yathu ya luntha television pamenepo mukaperekanso maganizo anu nkhani imene tikukambirana pano ndi yokhudzana ndi Imfa ya malemu Dr Saulos Klaus Chilima amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino pa 10 June chaka chatha ndipo lero pa 27 ndoti kwatsala masiku satini okha kuti tikwanitse chaka chathunthu uh, chichitikireni ngozi imeneyi imene idachitikira kuja ku Nthungwa Forest mboma lija la Nkhata Bay kumene anthu amangokutchula kuti nku chikangawa nde chimene chachitika nchakuti zadziwika kuti mbali ya boma ili mmaganizo ofuna ah, kukon- kukonza kapena kuti ikukonza akuti mwambo wokumbukira achilima ndi zimenezo akuti zimenezo akuti zikachitikire eh, ku- kumene kudachitikira ngoziko Uh, komano tangomvetsedwa pompano timalankhulana ndithu ndi uh, dr ben chilima Iwowa ndi amene akhala akuyankhulira banja la a Chilima kuti kunali mkumano umene iwowo ndi boma anakhala pansi ndikukambirana ndipo a banja ati awauza a boma kuti iyayi eh, musakapangire kumeneko pamalo pamene padachitikira padagwera ndegepo kapena ndi zina zotero ati iwowa ndi mabanjanso ena amene anthu awo ada, ada me- miyoyo yawo idatayika tsiku limene lija chifukwa chakuti ati analiuza boma kuti iyayi zimenezi zikhoza kusokoneza kafukufuku amene akadachitikabe ndi pamenepo agwirizana koma zikuoneka kuti bomalo liku- lilibe ndi maganizo kufikira tsiku la lero chifukwa choti kapena kufikira pano chifukwa choti a moses kunkuyu sadatiyankhule mmene timawayimbira foni ah, anayidula ndikhulupirira zoti anali bize ndi anduna ndithu ah, amene amalankhulira boma nde mwina anali bize foni yathu anayidula koma A banja la a Chilima akuti iwowo pa 10 June adzakakhala ali ku mwambo wa sembe ya misa umene uchitikire ku Nsipe kumene ah, malemu Dr. Saulos Chilima adakayikidwa m'manda. Kumeneko ukazatha mwambowo eh, masana ake kudzakhala ndithu ma, ah, ngati nkhomaliro ndithu kungodya mokumbutsana a Chilima koma madzulo akuti achipani cha UTM ali ndi mwambo oyatsa makandulo kumeneko zimene zikusonyeza kuti patsikuli ndekuti banja la a Chilima uh, komanso uh, achipani cha utm akakhala ali kuntcheu ndipo ngati boma lipitirire ndi maganizo ake opiti- opangitsa uh, mi- uh, chikumbutso chimenechi kapena mwambo okumbukira chilima kuti ukachitikire ku nthungwa forest kaya mukakhala mbali mwa msewu kaya ndi kuti fo that abanja awauza kuti ayi osakafika ukoko chifukwa choti pali kafukufuku ndikuti ngati zikhale choncho ndikuti padzakhala ah, m- miyambo iwiri yochitika tsiku lomwelo aboma adzakhala kuti apanga zawo uku abanjanso akupanga zawo mbali inayi ndiyetu mwalikuti kuti mbali ziwirizi zitani kuti zionetse umodzi maganizo anu ndi otani mwaswera bwanji amaseko ndaswera bwino kaya inu taswera dzina komanso mukuimbira kuti Amaseko oti kuja mamatu. Alida.
alida ndimafuna mutchule dzina la alidalo Yawino, yawino.
ndikukhulupirira zoti mmene nkhani ndayifotokozera mwayimva bwinobwino Eh, nkhani nda nakhala chivi ndikumvetsera pulasi ndayiwerenga. mukuona kuti mbali ya boma ndi mbali ya banja komanso a utm ha, a- atani kuti zionetse umodzi ngakhale uku zuchitika mbali inayi tsiku lomweronso nthawi yomweyo enanso kwinanso akutere mukuona kuti zitani Ah, ineyo ndiyambe ndayimasula chonchi Mhm. ndilowekere kubomako chabwino nzosamveka Mm. kuti aboma lero Mm. akhoza kuchita ngati mmene waganizira oho chifukwa munthu uja ndege idasowa pasiti teni ndipo Mhm. iwowa amadziwa kuti ndege ija malipoti adalandira kuti ndege yasowa ndipo ngati mukumbukira ineyo nthawi imene ija pa pateni pamene paja lidali tsiku lachiwiri ndipo ndidakuuzani kunena kuti koma apumbwa amenewa saphana wina adadzailowetsaponso imeneyo ya ndegeyi ndiye padalinso inu nomwe mudanena kuti aa imene te tikambirana tsiku lina mm. ndiye aboma lero alo eh mukumveka Ya. A boma lero sangakhale ndi chikhumbokhumbo chopita ku Nthungwa kapena kuti ku Chikangawa iwowo akachite mwambo kumeneko. Chasangalatsa lero ndi chani? Chifukwa padzana paja tidaona kunena kuti pamene amakamba ufotoko zo- zosakasaka ndege imeneja idali pa pasiti folo ndipo mmene imati tu faifi anthu aja nkwauza kuti kwadaka apitani munthu uja akumalizika kumene kuja ndipo lero aboma amanena onena kuti iwowo atengeko gawo Ah, ine ndinaona kuti aboma wamposenera chifukwa achakwera adutsa maulendo ambiri nseu umene uja wa m1 upita ku mzuzu kubwera upita ku mzuzu kubwera koma chodabwitsa achakwera malo amene adafera mzawo amene adawaika iwo pa mpando lero namanyada osakaponda pamalo pamene mzawo adamwalirira ndiye lero namati aya aboma asaononge ndalama za boma angoyika ku shuga kuti shuga azipezeka aboma chifukwa kumeneko nkukaononga ndalama maliro awasiyire eni ake achibanja kapena achipani ndi amene achite zinthu zimenezi chifukwa chipani chimkumbukira mm, ngati faunda amene adayambitsa chipanicho koma tikatenga kuti aboma eh, akufotokoza kunena kuti ayi ife tikachite mwambo kunkhalango wachani mwambo afuna abe ndalama za boma zilowe m'matumba mwawo zimenezo abomawo asachite kodi ngati m'bomalo ndi ndani akapiteko kumeneko chifukwa sitidamveko kuti anduna achimwendo kapena andani anduna auja adapitako kuchikangawa sitidamve ndi akaponda akataniko kumeneko Sad- akalira kapena adzikasangalala kuti zimene tinkafuna kuti a Chakwera akhalebe pa mpando n'zimene zidachitika. Ndiye naona onena kuti abomawo asachite ndipo asayerekeze. Ngati afuna kupita kumeneko abomawo ayende pa magalimoto awo, magalimoto amene timagula ifeyo ngati misonkho ya anthu amene tiulira lero, asayende. akwere awo magalimoto abomawo awasiye koma ukoko azikachita zakwawo zakunyumba kwawo osati zokhudzananso ndi mwambo ngati wamaliro waboma ayi koma akachite zawo zachipani za malawi congress party ndiye tilowe ngati eh, amene akachita mapemphero kapena kukumbukira ngati achibanja ku Nsipe chifukwa ndiudziwa ndithu kuti kumandako akafika mwa mwambo wangoni mm, akutero ati akafika ndithu kumandako eya apopo ndi poyenera chifukwa chakuti munthu akamwalira timakhala ndi tsiku lotha zinthu timayika maliro aja azimayi aja amakhala wiki mmene muja ndikumwazikana komano limakhalapo tsiku lotha zinthu ngati tsiku limene adamwalirira kapena tikakhala ngati tili kumudzi kwenikweni tsiku lokamanga lokaona chiliza likhala tsiku limeneli la pa 10 li achibanja zimenezo apanga mwa mwambo wa chingoni mmene zimakhalira nawo achipani cha utm maliro aja ndi yawo saboma ayi lero tikukana kuti saboma maliro aja ndi yawo akuchipani cha utm ayenera achite mwambo ngati mkulu amene adayambitsa chipani cha utm anthu yawo a utm asiyeni ayatse makandulo mpaka pa 16 september makandulo aja tidzazimitsa ngakhale ine ndigula yanga kandulo ndiyatsa koma zoti a boma apite kuchikangawa akataniko sadapiteko mmene mnzawo uja adafera kumene kuja ndiye lero adzikatani aononge ndalama za malawi ine ndaona kuti iwo asapite koditu paja musayiwale kuti late dr saulos chilima analitu vice president wa dziko Mhm. Eh, mwina ndi chifukwa chake boma likuti ayi munthu uyu adagwira ntchito ya boma adathandiza dziko anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko in fact ndiye mwina akuyenera ndithu ulemu uh, wapaderadera chifukwa chake mwina akufuna kuti akachitire kumeneko mwambo ulemu wake wakampeni kumphasa adalekerera bwanji nzawo kugona pa mphepo chisanu chidamupha kumene kuja lero afuna adzikataniko kumeneko munthu adazunzika ndi mphepo kumene kuja mpaka kuferapo anthu onse naini anthu opanda chisoni ngati amenewa a mcp lero nkumakasangalala kumeneko ko kuti ayi tipita tikachita mwambo kumene kudafera munthu amene anali vice president nzoona zimene ngakhale ine atakhala maliro a bambo anga ndikhoza kuwauza a boma kuti maliro tidayika musavutike khalani basi zichita iwowo panopa a mcp zimene akuchita akutunganidwa ndi mafumu kumawayitana m'manyumba achifumu nkumakapatsa ma 50000 mafumuwo ndi asayerekeze kupita kumeneko nkumakapanga ma- mwambo ngati wa boma cholinga awononge ndalama angotenga ndalama zotere adziba adzipatsa mafumuwo zimene zi- za maliro a chilima so zisakhudze zidapita zimene zija eniake adalira padakwana akumbukire eniake ngati akubanja nda chipani cha utm zikatha tere zatha koma makandulo ayatsidwa pa 10 mpaka pa 16 september ndiye chimene tikudziwa ngati amalawi chabwino ndithudi ruben zikomo kwambiri amaseko chifukwa cha nthawi yanu tione apa ena kuti akuti bwanji programu yake ndi yachidzulo maganizo anu uh, ndemanga yanu koma nkhani ndi yakuti titani kuti mwina pakhale kuti pali umodzi chifukwa malemu Dr Saulos Klaus Chilima anali munthu amene amalimbikitsa umodzi nde a boma akuti ayi ife tikufuna tili tili- tili ndi chikonzero chopanga ah, mwambo umenewo wokumbukira Chilima kuti zimenezi zikachitikire kumene kudachitikira ngoziko pamene a banja akuti ayi ifeyo tili ndi mwamboso tsiku lomwelo uh, mwinaso nthawi yomweyo zimene zikachitikire kumene kwawo ndithu kwa a chilima kuntcheu kumene munthu tidakamuyika uh, kumene konso achipani akuti anakapempha ndithu kubanja kuti a banja mutilole kuti tichite mwambo wa makandulo ndati Malingana ndi a Felix Njawala amene ndi mneneri wa utm akuti uh, abanja awavomera ndithu achipaniwa kuti mukhoza kuchita koma atani magulu akuti zioneke uh, umodzi mwaswera bwanji
taswera bwino kwambiri kaya inu mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kumchinji kuno mm.
nkhani ya lero mwaimva nkhani ya lero mwayimva
ndaimvatu kwambiri maganizo anu akhoza kukhala otani
poyamba titero kuti mbali ziwiri zimene zikukonza miyambo yosiyana mbali zimenezi zimayenera kuti poyamba eh, tivomere kuti maliro aja anali aboma potengera kuti a saulos chilima anali vice president Mm. eya ndiyeno boma limakhala ni ndondomeko imene imayikika ngati pali kuonetsa kuti pali kufunikira kwa munthuyo kuti amulemekeze Mm. ndondomeko imeneyi imayenera kuti atamwalira pakhazikitsidwe eh, tsikuli likhazikitsidwe kunena kuti akupanga declare kuti ndi tsiku lofunikira limene lizikumbukiridwa kapena lizikhala holiday kapena lizikhala chani anene bwinobwino aboma akadakhala kuti adalengeza zimenezi ndi kuti timayenera kuti tilemekeze zimene boma lunena oho eya chifukwa pamakhala ndithu dongosolo labwino limene boma lima- timachita timati tili mkamuzu day Mm. chilembwe day Mm. zili ndi ndondomeko imene zidakhazikitsidwa kuti boma ah, lalengeza tsiku lino ndi lopatulika Mhm. koma in this case Mm. tisapange politicize nkhaniyi kuti pazioneka kuti chinthu nchathu kuti tikhale popularized eh, kuti anthu aoneke kuti ife ndi okhudzika zedi sizionekanso bwino Mhm. maliro aja eh, adapweteka miyoyo Mm. and mabala ambiri sadapole a wanthu Mm. kuti pazioneka kuti pali kusemphana enawo tichita izi enawo tichita izi ine ndiona kuti sizikuoneka bwino Mm. nkadakondwera kwambiri boma liyambe lalemekeza abanja kuti abanja akuti chani Mm. ayambe alemekeza kuti abanja akuti chani ndipo iwo abanja ab- aboma anayenera kungopanga sapoti mwambo umene abanja achita oho yes osati kuti iwo aso- akhale ni mwambo wawo ayi ku Chikangawa kusanachitikeko mwambo wina uliwonse wa boma nzoona koma amayenera akhale ndi tsiku limene kapena akhale ndi dongosolo limene akonze kuti "Ah, kumeneko tizichita mwambo motere motere mo- mwa dongosolo ndithu za boma sitingochita mwambwerera Mhm. a- akhale ndi dongosolo labwinobwino so apa taleme- tilemekeze zimene abanja akonza abanja akonza kuti akachita mwambo kwawo ndipo akapanganso kumanda bwinobwino abanja zakonzazo aboma avomereze ndipo zoti azikachita ena uku ena uku a inemepo nde ndupaona kuti umunthu ukuchepera Mm. ndithu choncho ineyo maganizo anga ndikupereka maganizo akuti boma limvetsere abanja tsopano pali maguluso ena monga a UTM Mm. a UTM ngati aluvomekezana ndi abanja Mm. ine ndimaona ngatiso chomwechonso aboma amayenera avomekezaneso na banja Oho. yes monga a utm avomekezana na banja mm. awanso aboma amayenera avomekezane na abanja kuti mwambowu ukaoneke kuti ndi umodzi ndeti munthu uja tamlemekeza mm-hmm. koma kuti abanja ndi a utm apanga zina Kenakanso a boma aonera kuti tichita zina. Nawo a banja enuake munthu atanena kuti ife za ukoko ku Chikangawa sizutikhudza, iwo namakachita zina uko. Kodi a boma aoneka umunthu wa mtundu wanji? Ine ndikuganiza kuti pamene akukonzekera mwambo umenewu, pa 10 pakhala pang'ono. Enawo adzichepetse aboma anene kuti ifeyo tiye tikajoinane ndi abanja tichitire limodzi. Kenaka iwowa tsopano abomawa ngati ali ndongosolo lofuna kuonetsa kuti azilemekeza ngati boma apange declare the date as a holiday ndiye tizikapanga mwambo pa tsiku limenelo. chabwino tathokoza amfumu ndimati ndinenetero iyayi tathokoza koma mwina ntafunsa kuti mwina boma likhoza kukhala zoti likupanga zimenezo mwina chifukwa chokuti ngozi idatigwera si munthu mmodzi yekha mwinanso palinso anthu ena kumeneko ah, mwina kufuna kuchita kubalansa kapena
O, kuti mwina afuna abalansitse kuti onse akhale ngati talemekezera pamodzi. kaya kapena mwina anthu Eh, a chabwino ngati atatero Mm. chabwino ndi zabwino komano mm, zimayenera kuti mm, mwambo uwu uwu mm. sumayenera kuti uh, tiutenge mwa njira imene tatengawo Mm. kumene kuti zichitikire pamodzi Tikudziwa ndithu kuti wayamba ndani Mm. kupanga mwambowu kuti wina wauza mnzake wina wauza mnzake kodi akumanapo kale anthuwa Mm. kapena wina wapereka kale uthenga kwa mnzake wina nume kuti ife sitibwera kumeneko popeza sitingazitsate mwina zonse iyayi uh, ife tazitsata amene adayamba Tazitsata. kukonza adali akubanja akubanja adakonza kuti ife tikhala ndi misa ndipo lero akubanja ndi aboma anakumana akubanja awauza aboma kuti musakapangire mwambo wanu kapena musapangire zochitika zanu uh, ku malo kumene kudagwera ndege chifukwa kafukufuku akadachitikabe ndiye boma silidanene tsopano kuti litani koma akubanja kuti pa tsikulo adzakhala ndi mwambo ndipo mpaka masana adzakhalanso nkhomaliro Ah, basi aboma adzichepetse ngati zili choncho chabwino Mm, kuti likhale ni eh, kambiri kathu eh, ka- kazikhalako ngatiko ankhale nkovuta okonzeka tikudziwa mmene tiutenapo imene momo okay angodzichepetsa chabwino ndithu adzichepetse aboma amvetsere zimene abanja anena ndipo Mm. angomvera zimene awapempha kunena kuti atili ndongosolo ili ili ndipo ah, iwowa achitenso sapoti mwambo umenewu achite sapoti kuti zioneke bwino ayendere limodzi na abanja chabwino ndithu ndithu munthu wamkulu zikomo kwambiri chifukwa cha maganizo anu tionepo ena mwaswera bwanji halo mwaswera bwanji sasikuno kati taswera dzina komanso mukuimbira kuti
Sizosana ku Mponela kani lero mwayimva ku Mponela
Nayenso mkulu. muli nayo bwanji
Ah, maganizo anga ndi akuti ndikuona ngati aboma mm. poyambirira alemekeze ngati kuchibanja pamene vatukha kuti pali umunthu wodzika anthu omasozeka bwino koma kuti boma lisalemekeze kuchibanja ndiye pamenepo sipangakhale bwino chifukwa abanja apange kaye zimene akufuna kupanga Kenaka boma lidzakhalenso nthawi yawo kupanga chiganizo chimene ngati wodzapange abanja okawalondola nthaniwa koma pano pamene chufunika boma lilemekeze akubanja kaye maganizo anga ndi amenewo tathokoza zikomo
zikomo ku Mponela kumeneko tionepo ena mwaswera bwanji
taswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti
Ah, kuno ku area 24 ku area 24 ku lilongwe nkhani yalero mwayimva ku area 24 mm. muli nayo bwanji okay kuyambirira ine ndi Alfred kaipa chabwino eh, ah, nkhani imene ndayiona mm. ndaimva mm. Eh, ndiona kuti ndiyofunikira kwambiri kunena kuti tapatse kaye ah, mphamvu akubanja Mm. mm, akubanja ndiofunikira ndithu tapatse mphamvu tapatse mpata Mm. chifukwa zikuoneka ngati kuti kwambiri azathu awa azipaniwa akungofuna kungoonekera kuti iwowo zikuwakhudza koma ali ndi cholinga mwina chofuna kupeza mwina mavoti koma ah, umunthu weni palibe Mm. Eh, chifukwa mukhoza kuona onena kuti ah, akubanja kubwera ndi pologalamu onena kuti ankumbukire m'bale wawo iwonso akubweranso ndi pologalamu onena kuti ifeyo tifuna tipangenso zomwezo bwanji iwo osakhalanso ndi tsiku lawo lenileni ndikupanga pologalamu ngati boma Mm. Eh, so lero maganizo anga ngati ineyo tikuona kuti eh, amayenera kuti adikire akubanja amalize programu yawo akamaliza kenaka iwo aja akhoza kupanga bwino chabwino mwinanso mogwirizana kwambiri ndi akubanja awo apange ndithu kukhala ngati mmene apangira anzawo a utm kuti akupangira zinthu mopanga ah, limodzi ndi akubanja Mhm. ndithu ndithu atsogoleri tathokoza kwambiri Zikomo kwambiri kuchokera ku area 24 chifukwa cha maganizo anu tione apa ena mwaswera bwanji? Alo. Chabwino, mwaswera bwanji?
hello
Dzina komanso mukuimbira kuti? chabwino uh, mwina angakhonzeka bwinobwino akhala akutipeza tione apa pa ma message akuti hello uh, ndine stephen kuno kwa kauma aboma asayerekeze Ei, agwiritsa ntchito mawu osakhala bwino ngati akufuna tonse kuntcheu uh, osati kuchikangawa ayi chabwino amenewa chifukwa cha maganizo awo tione apa ena kuti uh, wawa ine zalia kuno ku lilongwe malemu chilima akuyenera kukumbukiridwa basi chifukwa anali vice wathu mzimu wake uuse mu mtendere tione apa ena kuti akuti bwanji mwaswera bwanji Ndaswera bwanji. taswera dzina komanso mukuimbira kuti
Matiko Chirambo ndikuimbira kuno Cape Town. ku cape town ku south africa Yes, yes. nkhani ya lero mwayimva
Nkhani ya lero ndayimva ndipo ndayilondola. muli nayo bwanji maganizo anu Ah, ku maga- maganizo anga kwambiri ndi zimene anthu akulankhula kale mm. kuyambira paja. Chimene chikufunika kwambiri choti aboma komanso akubanja pakhale kulowererana. Mm. ya kulowererana kwa- kwake tinene kuti asapezeke kuti wina akufuna kuti zimugomere yekha Mm. pano onse akhale ndi mtima umodzi apange chinthu chimodzi Mm. ndikunena zimenezi chifukwa chani Mm. ali akubanja ena amene amaziwa kulemekezeka kwa munthu kuti akhala kuti pali aboma ndikuyena kutengapo mbali ngati pali zokumbukira munthu uja kuti konse foti tisaname amene uja anali vice president wa ziko Mm. ne ngati munthu anali vice president wa ziko ndimaziwa munthu uja ankagwira ntchito ndi boma mm, ndipo sichingapangike china chilichonse chakuti boma palibe boma kuyena kukhalapo mm, komanso boma nalonso ndikuyena lilemekeze maganizo a kubanja foti munthu uja anali ndi famili yake anali ndi banja lake mm, ne mkuona kwanga ndikuona ngati anthu awiriwa atakhala pansi ndikugwirizana chinthu chimodzi chifukwa tsiku lofunikira kwambiri tisayiwale kuti ndi la pa ten A- akuboma komanso akubanja onse aku- aku- akuona pa tsiku la pa ten kuti pazakhale ndi mwambo pa siku pa 10 pamene ngozi inatigwera Mm. ndikukhulupirira kuti anthu awiri atakhala kuti akugwirizana chinthu chimodzi zitha- zitha kutithandiza kusiyana kuti u- uya- awa akupanga zawo awanso akupanga zawo sizingatithandize chabwino zikomo kwambiri kuchokera ku cape town south africa tiona apa ina kuti hi um, Koma a boma aku- a- akutenga mbali pano chifukwa chani nthawi imene anamwalira kufikira date ya lero patha 11 months and iwo sanapiteko ndiye ndiye akapita hmm, chabwino uh, imeneyi ikuoneka kuti yathera panjira hmm. akuti nde akapita chifukwa chani ndifunso limeneli iwo asadanene kuti kodi ndi ndani komanso kuti akulembera kuchokera kuti mwaswera bwanji chabwino tipitirize mwina kuona pa ma sms kuti anthu tikutipo bwanji kumbukirani kuti maganizo amene amabwera mpulogalamu ya chidzulo sikuti amakhala a luntha television koma amakhala a malawi eni ache a pulogalamu iyi amene amakhala kuti akutchaya lamya kutumiza sms whatsapp komanso pa facebook ndikumapereka ndithu maganizo awo mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti

ofunika asiyire akubanjawo apange ndi aujene ndi achibalewo osati aboma awewo ali mbali yanji malinga ndi zinthu akapange zimezozo kuti anafera nzake muti Chabwino. munthu uja kufaza anafaisayo wawo nde sizoona kuti iwo akasangalale kuti akapite pamene paje sizoona
chabwino tathokoza zikomo kwambiri ndipo chokera ku 36 zikomo kwambiri mwaswera bwanji ndaswera ine mwaswera taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndine chitsinga ndikuimbira ku kasungu ku kasungu nkhani yalero mwaimva ee ndaimva maganizo anu ndi oti chani ine maganizo anga ndiona kuti aboma alakwitsa ndipo zimene ayankhula ena afuna apeputse maliro a a SKC oho imfa imene ija ndi imfa yo- yomvetsa chisoni kwambiri Mm. ndikuona kuti kuti iyambike ngati kampeni sizachitika bwino ayi mm. maganizo anga iwo ngati afuna kulapa ayambe kulapa imfa ya Gadama a Matenje anthu amenewo nde amalizire kwa chilima Mm. ndithudi bwana Tathokoza zikomo. zikomo kwambiri Mwaswera bwanji? taswera kaya mwaswera bwanji Taswera dzina komanso mukuimbira kuti?
ine ndine Mrs. Chirwa ndikuimbira kudowa Mrs.
Chirwa kudowa. Nkhani ya lero mwaimva? ii ndetu ndayimva Maganizo anu?
Ah, maganizo angatu ndi onena kuti Ah, ujeni abomawo zoti akapangire ku Chikangawa ine Mm. ndikuona ngati sizoona ayi Mhm. Eh, sizoona zimenezozo chifukwa chakuti chiyambire chichitikire ngozi ija Mm. sindikukhulupirira kuti aboma anapitapo kukaonapo eh, palibe amene anapitapo Mm. komanso izizi zimapepuka zikakhala kwa nzako Anthu amene analuza abale awo aja azikawona zinthu kumene kujaku sizoona ayi. A bomawo ngati akufuna kupanga mwambowo atha kupanga. Sikuja amatumiza ma ma madera madera konse 9 kuja atha kutumiza nthumwi zawo. Kumene akuona kaya achikulirewo apitako a pulezidenti apite kumeneko akatume ma minisitala kwinako. Koma zoti akapangire ku Chikangawazo ine sindikugwirizana nazo. Sizoona ayi.
chabwino ndipo eya tathokoza zikomo zikomo mwaswera bwanji bwana ndaswera bwino kaya inu taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine maulidi ndala kuno kumangochi amaulidi ndala kumangochi nkhani ya lero mwaimva inetu nkhani ndaimva ndipo ndikuimva ndithu panopo muli nayo bwanji
Ineyo chimene ndinganene ndi chakuti nkhani iyi nditi inachitika pakanthawi monga mmene tikudziwiramu kuti inali zomvetsa chisoni aboma palibe chimene angalongosole kuyimira kupanga chimene awasiyire kwa anthu akubanjawo Mm. Eh, palibe chimene ndikuchiona cha nzeru pamene kuti aboma alongosola chani zinamvetsa chisoni mu nthawi imene inagwa ndege ija Ah, china chilichonse chimene chikanayenera kuchitika mu nthawi yake sichinachitikepo Mm. koma uyo ndi president wa vice president mm. eh bwana wangu chabwino ndithu zikomo kwambiri ku Mangochi zikomo ndithu munthu wako zikomo mwaswera bwanji alo halo mwaswera bwanji
taswera mwaswera bwanji taswera dzina komanso mukuimbira kuti kumachinjiri ndine ajana ajana kumachinjiri ku blantyre kumeneko Eh, Blantyre yakeyo. nkhani ya lero mwayimva Eh, tayimva. muli nayo bwanji Tikuti kodi ndi a Saulos Chilima okha amene anafera pamalo paja mesa kunalinso anthu ena. mm. Ndi anthu enawo sakumbu- sakumbukiridwa akukumbukira chilima okhawo. Mm. Mizimu inayo sinali mizimu koma ya- ya chilima okhawo basi. Mm. Eh, mzimu wa Mulungu ndi mzimu, mzimu wa munthu ndi mzimu basi. Kaya wina akhale wa kali pulezidenti koma mzimu wa munthu ndi mzimu wa munthu palibenso kusiyana ya akumbukire onsewo koma asakachitenso kuchikangawa akachitire m'manyumba mwawo makomo mwawo chabwino ngati ngati aja a Shanil a Patricia Dzimbiri aja analinso achiroma Mm. ngati pali misa akachitire kunyumba kwawoko mm. osakhala kuchika osakhala kuchikangawa ya anthu anagoneka pa mpepo usiku wonse mpaka na mamawa zikomo kwambiri zikomo kwambiri zikomo chabwino kuchokera ndithu ku Blantyre kumachinjiri mwaswera bwanji alo chabwino uh, tipite bwanji kuma sms tione kuti akuti bwanji anthu ena apa akuti um, ine ndine maxwell kuno kusalima boma uh, aboma asa- asalowetse ndale pofuna mavoti enafe imfa ija imatiwawa kwambiri chabwino maxwell uh, kuchokera kuja kusalima mwaswera bwanji alo Hello, mwaswera bwanji taswera bwino kaya inu baba. taswera dzina komanso mukuimbira kuti A Thomas Sumati ndikuimbira kuno ku Nsanje.
asumati kunsanje nkhani yalero mwaimva Ndayimva ndithu. muti nayo bwanji
Ah, ine ndinene kunena kuti no aboma adakakhala ena adakayenera kuti no ayembekezere akubanjawo Mm. apange dongosolo lawo ikatero akatha aboma nawo atha kutengapo gawo kumapanganso madongosolo awo amene akufuna abomawo Mm. eh, ayi chabwino chifukwa Mm. nchonena kuti no ah, ngati akubanja apanga chiganizo chawo ndiyeno Mm. aboma abwere apange moti apange moti zikhala za ngati mwinango abomawo angovumbuluka poyera kunena kuti awawa atipasa manyazi ndiyeno tipange chonchi cholinga choti ifeyo kuti tionekere tipange ndife zimene Mm. zija sizimakhala bwino kwenikweni apase mpata akubanjawo apange dongosolo lawo chabwino ehetu ayi tathokoza kuchokera ku nsanje
zikomo kwambiri bwana zikomo ah, pa ena kuti waboma tsopano palowa mbewu tsiku lija palowa mbewa tsiku lija ah, anamwalira chilima ija panalowa njoka aboma awasiyire akubanja kunthungwa ayi ndine luka ah, munjanjaya mzuzu chabwino apa kuti ndine gift Kafunya Zulu kuno ku Ntcheu. Maganizo anga aah ndikuona kuti sizoyenera kukafikanso malo amenewo ndi aah ndiowawitsa akubanja anthu ena hmm akubomawo sanaganize chabwino akutero iwowa a Gift Zulu kuchokera ndithu ku Ntcheu tione apa ena. Mwaswera bwanji? taswera kaya chief taswera dzina komanso mukuimbira kuti so kuno toka mpandali kuno kumwanza kumwanza nkhani lero mwaimva eya ndaimva kwambiri mukuti nayo bwanji apapa awa ajeni abomawa akulakwitsa kwambiri chifukwa since chilima atamwalira sanapangepo kena kalikonse ndi nawo iwo aja anva zoti akubanja apanga chiganizo iwo aja kuti akapangire kuchikangawa chifukwa chani apo ndiye wali ndi mistake yayikulu Oho.
ndithudi mfana khati wache ngati vice president anayenera kupanga mwambo before zina sanachitike osadikira akubanja kuti anenezo ayende alengeza kuti iwo aja amva zoti akubanja apanga zinthu zija iwo aja afuna kukhala ngati aoneke anakhudzika chonsecho sanakhudzike kena kalikonse
nde titani kuti mbali ziwiri zizitani kuti mwina zo- paoneke umodzi apa pakuti awawa abomawa amene amvere akubanja chimene akutani kuti akufuna chifukwa choti akubanja ndi umunthu polingalira kuti iye anali vice president wa dziko ede ndiye angopanga mwambo uja paokha osawakhudza aboma aja akuona ali ngati aboma sasamala ndi moyo wa munthu akuyenera kuti amvese akubanja aja apange mwambo umene akufuna ndiye ngati aboma nawonso akufuna azapange zawo azapange mwina kusogolo kuno azakhala ndi chikumbumtima chomukumbukira vice president wathu chabwino ndithu ndithu zikomo kwambiri kuchokera ku mwanza mwaswera bwanji Hello. alo mwaswera bwanji Taswera mwaswera bwanji. taswera dzina komanso mukuimbira kuti
Ineyo dzina ndi Oliver Luka ndi a oliver luka nkhani ya lero mwaimva eh taimva bwana. muti nayo bwanji Apo po mmene tingavulire miseti. mhm mmene akubanja aganiza kuti akhale ndi mwambo mm. aboma akukalowerapo muja adamwalirira chilima ndi pakalekale mm. ndipo ifa ya chilima aliyense imamuwawa ngati ndi m'bale wake mm. aboma sanatengepo gawo mm. ndi awasiyire abanja apange mwambo iwowo akadzafunanso ngati akumukumbukira chilima adzapange chifukwa akubanja apanga ngati mwana wapakhomo pawo sadapange ngati kuti anali president mm. izi zayenera aboma kuti apange mwambo wawo nawonso ngati pre- kuti anali president nde Mm. iwowo sanafune kupanga zimenezo ife maganizo athu ngati akunja tikuti asiye aboma apange zawo awasiye akubanja apange zawo ife palibe mgwirizano chikhala panali mgwirizano adakayamba aboma kuwauza akubanja
chabwino ee bwana tathokoza zikomo kwambiri zikomo zikomo tione apa ena mwaswera bwanji alo mwaswera bwanji chabwino tione ena mwaswera bwanji alo Halo, mwaswera bwanji taswera nzatu. taswera dzina komanso mukuimbira kuti
Sere ndikuimbira ku Blantyre kuno kuchigumula. kuchigumula ku blantyre nkhani ya lero mwaimva Taimvatu kwambiritu. maganizo anu ndi oti chani
maganizo athutu ndi onena kuti aboma awa akulakwitsa mm. chifukwa chonena kuti titati titengere pam- pamuzi pakachitika maliro eti Mm. timayenera kuti timakatulukira maliro aja akachitika pakatha masiku Mm. Komano sitinamvepo olo a boma kaya ndi a president munthu anali ngati mphwawo oti vice president sitinamvepo a president kuti anapita kukatulukira maliro a Chilima sizinatheke. Komanso ena ake anayankhulapo kunena kuti Ah, a president ayenda kwambiri kumapita kumpoto sitinamvepo atayima kuti "Ah, ndikaone kuti kodi malo aja yamtundu wanji amangolola anthu kumangowanamiza iyayi kunali mitengo kunali chani mwina kuti akaone malo amene ana- anafera vice president wawo sanayimepo Mm. kuphatikizaso apo ah, uyi- ah, mwina kaya ndi mwezi watha omwewo a president anali anali ku Balaka Ku Balakako ndi kufupi ndi ku Ntcheu. Sitinamvepo kuti anapita mwina anakhota kaya ku Nsipe ku banja kwa a Chilima. Mwina mwina timangopita anthu kukangowapatsa moni sitinamvepo. Mm. Awo lerolo sizingakhale zoona kunena kuti akapange azikanena kuti iya ifeso tikufuna tipite tipite ku Chikangawa ndi zosamveka zimenezi. Asiye anthu akubanjawo apange mmene iwo akupangira. Iwo akazafuna, mwina kaya ndi boma lomweli kaya boma linalo, limenelo ndi limene lizapangeno zimenezo koma not not awawa iyayi aa iyayi asatinamize. Chabwino.
Ndithu ndithu ine maganizo anga ndi amenewo. zikomo kwambiri apa ena nawonso sanatitchulire dzina akuti anatiwuza kuti ndi kumalo osafikirika okhwithima so lero akafikako bwanji kumalo okhwithimawa um, we are all going to nsipe uh, chabwino asatidyetsa makoko amaliza choncho koma sadatifotokozere kuti ndi ndani awa akuti ine ndi steve daniel kuno ku area 23 ku lilongwe aboma akulakwitsa sakuganiza bwino akupanga uh, zodzidzimuka awasiye akubanja kuti apange mwambo uh, uyende moyenera tathokoza kuchokera ku 23 timvenso maganizo a anthu ena kuti akuti bwanji pa nkhani iyi mwaswera bwanji hello
Hello, Mwaswera bwanji? taswera inu mwaswera bwanji? Taswera dzina komanso mukuimbira kuti?
Ine ndi Mrs. Mlowoka ndikuimbira kuno ku Lilongwe ku area 24. Mrs. Mlowoka ku Lilongwe area 24. Nkhani ya lero mwaimva? Eh, ndaimva.
Muli nayo bwanji? Okay. Ine ndikuona ngati kuti a bomawa akanakhala zonena kuti amamukumbukira uh, the late vice president Saulos Klaus Chilima Mm. akanayambitsa ndi iwowa kutipatsa program ngati ifeyo aMalawi Mm. kuti tidziwe kuti kodi zikuyenda bwanji Mm. koma apapa amene ayambira a family zaonetsa ngati kuti aboma akupanga copyright Mm. kuti titsatire zimene ah, a family apanga kuchitira kuti tingapange nazo manyazi Mm. otherwise asiye a family apange Mm. ngati a family anga apange invite iwo akuyenera kuti apite akapange nawo kunsipe osati tipangire ku chikangawa ayi Mm.
chabwino ndithudi tathokoza kwambiri chifukwa cha maganizo anu
zikomo kwambiri zikomo awa ena atumizanso sms akuti poyamba akubanja amvetsetse kuti malemu chilima anali katundu wa boma komanso zilipo zambiri zomwe boma linga mm, eh, lingapange pokumbukira mzimu wake akubanja asatsogoze maganizo olakwika ayi vice president alandire ulemu wake onse monga kufunikira koma apapa tiyeni tichotse maganizo a ndale imfa ya chilima eh, itiyanjan- itiyanjanitse eh, popeza madzi akatayika saoleka chilichonse um, hmm, kuti Chabwino. Uh, uthenga umenewu ukuoneka kuti ndithu ukuthera pa njira um, tione kuti mwina tipitize motani uh, koma ena apa akuti hello ndine Esther miku, uh, mikungu kuno kuchiradzulu aboma akuyenera asiyire mwambo akubanja uh, iwonso ngati akufuna uh, apange wawo chabwino tathokoza zikomo kwambiri chifukwa Ah, cha maganizo anu chabwino ah, uthenga uja unadukira panjira uja ukupitirira kuti tiyeni tichotse maganizo a ndale imfa ya chilima itiyanjanitse popeza madzi akatayika saoleka ah, chilichonse chi- chili ndi nyengo tisalowetsepo ndale apa ayi ine ulemu kuno kuntchisi chabwino tathokoza aulemu kuntchisi chifukwa cha maganizo anu tiona apa ena akuti akuti bwanji mwaswera bwanji Taswera mwaswera bwanji. taswera dzina komanso mukuimbira kuti Mai nsunga kuno kumzuzu. kumzuzu nkhani ya lero mwaimva Eh ndaimva. muti nayo bwanji
Ah ine ndikuti mm. iwo akuboma asiyire akubanja. Mm. chifukwa chomwe ndimaziwa mm. anthu akuda ife tili ndi vuto mhm. timamukonda munthu akakhala kuti wafa akulowa m'manda pamene timaonesa chikondi chachikulu mhm. chikondi chizikhala munthu akakhala ali ndi moyo mm. nde iwo akoze siku lawo lomwe iwo az- amukumbukire nzawoyo osati azawo aja siku akoza kale pamene iwo akuti aifeso tilowe nawo mm. zimenezo sizoona chifukwa munthu akamwalira kumudzi timakhala ndi mwambo wathu mm. nde iwowo akasokoneza mwambo e, woyeneka uja amene akufuna apange akausokoneza iwowo ndikulowesanso zawo koma nawonso zawo azapange pa iwo okha osati tsiku lo- limenelo akoza azawo iwonso ndikulowa mmenemo sizoona ayi
chabwino Eh, ndi amenewo maganizo anu zikomo kwambiri kuchokera ku mzuzu ziko mwaswera bwanji
hello mwaswera bwanji chabwino tiona apa ena mwaswera bwanji Ndaswera bwino kaya inu taswera dzina komanso mukuimbira kuti ine ndi daniel ndikuimbira ku balaka adaniel kubalaka nkhani yalero mwaimva

chabwino apa awa akuti ine ndi hape bwanali kuntchisi ife ayi tisasalane ayi tiyeni tigwirane manja pakuti zomwe ena amafuna amafuna anakwaniritsa chabwino ahape bwanali kuchokera kuntchisi tiona apa ena mwaswera bwanji Taswera, mwaswera bwanji? Taswera. Dzina komanso mukuimbira kuti? Ine dzina langa ndine Sara Chilambo, ndikuimbira pa Mzimba Boma. Mukuimbira kuchokera kuti? A Sara Chilambo. Eh, pa Mzimba Boma. Pa Mzimba Boma.
Nkhani ya lero mwaimva?
nkhani imeneyo ndayimva mukuti nayo bwanji maganizo anu nkhani imeneyo aboma azisiye asiyire akubanja omwe ayendese mwambo wawo kunsikeko iwo asalowerere iyayi Mhm. ndithu ndithu ayi chabwino zikomo zikomo kwambiri mwaswera bwanji ndaswera kaya inu taswera dzina komanso mukuimbira kuti Ine ndine ziyenda m'manja mbewe kuphalombe ziyenda m'manja mbewe kuphalombe nkhani yalero mwayimva Ah, nkhani yo ndayimva ndithu kwambiri maganizo anu ndi oti chiyani Ah, maganizo anga ndi onena kuti boma likulakwitsa kwambiri mm. chifukwa choti tikatengera zinthu zimene zinakhalira mbuyo muja mm. nkuona ngati as of now um, anena kuti asiyira a banja akubanja ayendetse m'mene akuyenera kuyendetsera osati kuti boma panopo likapezeke kuti likufuna limange political mileage panopo nkuona ngati

ndithu munthu wankulu zikomo kwambiri ndikaona apa nthawi yanga ikuti 20 minutes past 7 Uh, unfortunately chifukwa cha nthawi apanso ndi pamapeto penipeni pa programu yathu yachidzulo tsiku la lero uh, lachiwiri pa 27 may 2025 tithokoze onse amene anatenga mbali pa facebook uh, kutumiza m- mauthenga pa whatsapp komanso ma sms komanso kutchaya lamya zimene zimachitika mpulogalamuyi ndichakuti anthu mumapereka maganizo pa nkhani imene tayibweretsa ndi nkhani ya lero inali imeneyi yokhudzana ndi imfa ya malemu dr saulos klaus chilima pomwe zikuoneka kuti pangotsala masiku 13 kuti tikwanitse chaka chenicheni kucho- kuchokera pa tsiku limene iwo adatisiya ndiye a mbali ya boma anali ndi maganizo kuti a uyu ndiye anali vice president wa dziko ndiye tikachite mwambo ndithu omukumbukira ah, komanso kuchita zina kumeneko ku ah, kumene kudachitikira ngoziyi ku nthungwa forest koma abanja akuti iwowo awapempha aboma kuti asakapangire zinthu zawo pamalo pamene padachitikira ngoziyo chifukwa kafukufuku akadali mkati koma iwo akubanja akuti tsiku limeneli limene ndi pa 10 june adzakhala ndithu ndi mwambo wa nsembe ya misa kumeneko ndi ku nsipe Ndipo achipani cha utm nawo akuti akakhala nawo pa mwambo wa nsembe ya misa komano madzulo ake ndi pamene adzakhale ndi mwambo oyatsa makandulo. Timamva maganizo anu pa nkhani imeneyi. Kufikira tsiku lina mwakoma nonse.